o kɔfɛ an bɛ sɔli kɛ ala kira muhamadu kan salalahu aleyhi wa salam o kɔfɛ an bɛ lamɛnnikɛ jama ni filɛlikɛ jama bɛɛ lajɛlen fo fo aw sigiyɔrɔ la aw balimakɛ de don imam adama salamanta imam sans frontière an sigiyɔrɔ bɛn bɛ abijan ma kodivari kɔnɔna na inshallah alhamdulilayi bi fana an donna an ka kalanbulon kɔnɔ n'o ye an ka dɔnni kalanbulon ye n'o ye an ka fayida kalanbulon ye n'o ye an ka mago ɲɛ dɔnni kalanbulon ye an y'o fɔ an ye an ko dɔnni ye nɔɔrɔ de ye n'ale bɛ yɔrɔ min na a kan ka yen kɛ limɛri ye o tuma dɔnnibaga ye nɔɔrɔ de ye dɔnnibaga nɔɔrɔ bɛ cari diɲɛ kɔnɔ bɛɛ lajɛlen kan ka dɔ sɔrɔ dɔnnibaga ɲuman ka nɔɔrɔ la o tuma dɔnni ti dogo fɛn ye dɔnni ti gindo fɛn ye dɔnni kan ka bɔ de ka baara kɛ n'a ye ka mɔgɔw ɲɛ n'a ye a bɛ fɔ o de ma ko dɔnni o kosɔn arabu ko dɔnni ma ko al ilimu nafiun ko dɔnni ye nafa de ye o tuma n'i kɛra dɔnnikɛla ye i jija i ka nafa ɲɛ mɔgɔw ɲɛ ɛ n'e tɛ yen don min na i tɔgɔ bɛ fɔ n y'a fɔ n ko ginjo alimami tɔgɔ bɛ fɔ fo ka taa dugukolo meleke mali kɔnɔ cɛw cɛ cɛ min ye baara kɛ dɔnni na ka larabu yɛrɛ da ala wele la k'a fɔ ko farafinna ko moriw bɛ yen nɔ n'o ye min fɔ ala bɛ sɔn o cɛ dɔ de ginjo alimami ye an b'a ɲini ala fɛ ala k'an don a hɔrɔma n'a barika la ala ka hinɛ a na ala ka yafa a ma ala k'a dayɔrɔ suma n ko karamɔgɔ hamidu soso dalen don segu kaburudon kɔnɔ hamidu fana tun ye cɛw ka cɛ ye tubabuw ni nasaraw dala la k'a fɔ ko ala wele ye tiɲɛ ye han k'a fɔ ko ala wele ye tiɲɛ ye ko n'i ye ala wele ko ala bi sɔn ko a moriw bɛ farafinna yan hamidu soso karamɔgɔ agibu soso fana dalen don segu an bɛ ka cɛw de fɔ koyi an bɛ ka cɛw de fɔ an bɛ cɛw dɔn kosɛbɛ minnu ye baara kɛ dɔnni kɔnɔna na fo ka taa dugukolo meleke o tɔgɔ bɛ fɔ kɔman tanapo dalen don yen a bɛ bamakɔ a ye kabakow kɛ dɔnni na farafinna yan dɔnni bɛ yan ala ye farafinna son dɔnni na farafinna ye dɔnni jamana de ye dugukolo kan yɔrɔ fɔlɔfɔlɔ min bɛ yen ko dɔnniya bɛɛ lajɛlen sinsin bɔla o ye farafinna de ye o ye misira de ye ezibiti farafinna dɔnni ye farafinna ye dɔnni yɔrɔ de ye dɔnni jamana de ye farafinna ye k'anw y'an yɛrɛ to kɔfɛ kojugu n fa kiɲɛ n mɔkɛ ka kiɲɛ karisa ka kiɲɛ han a bɛɛ kiɲɛ kiɲɛna f'a tiɲɛna o tuma dɔnni min ye kiɲɛ ye dɔnni na i sera ka i yɛrɛ mago ɲɛ ka mɔgɔ wɛrɛ mago ɲɛ o de ye kiɲɛ ye dɔnni na an b'a ɲini ala fɛ ala ka dɔnni d'an ma ni dɔnni tɛ foyi t'i ɲɛ dugukolo kan hali ala yɛrɛ dɔnna ni dɔnniya de ye ala yɛrɛ ma sɔn fiyewu ala ko ma dɔn fiyewu fo ala nana ni dɔnniya de ye ka ala ko yɛrɛ dɔn o tuma diɲɛ yɛrɛ ti sɔrɔ fo dɔnniya dɔ ka k'e la diɲɛ ti dɔn ni dɔnniya dɔ tɛ adamaden kana sɔn k'i nɛgɛ bi an bɛ ɲɔgɔn nɛgɛn kosɛbɛ ko a y'an ka kow to ala ma a y'an k'a to ala ma n'ala ye min kɛ o de ka ɲi koyi ala y'o fɔ jɔnni ye han ala ko jɔnni ma ko a ye kow to ala ma o ka na n'a kuranɛ aya ubiyɛn a hadisa ye ko an ka ko to ala ma ala ko uduuni astajibu lakum a ye n wele n bi aw jaabi a ye ɲɛ ala ko ɲɛɲini a ye ala wele n bi aw jaabi o tuma ne bɛ min fɔ kanubagaw ɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ala wele bɛɛ bɛ se k'i bolo kɔrɔta ala ɲɛ o de bɛ yɛlɛmɛ don kow la nka mɔgɔninfin n'i bɛ ala wele jija i k'i jogo sanze o fana b'i ka ala wele sanze ala ko inna allaha la yugayiru ma bi qaumin hatta yugayiru ma bi anfusihim ala ko min bɛ mɔgɔw kan n t'a yɛlɛmɛ ko fo aw yɛrɛ ka yɛlɛmɛ don aw ka ko la o tuma n'i bɛna ala wele i kɔnpɔriteman sanze an bɛ fɛn damadɔ fɔ i k'olu bɔ i jogo la a fɔlɔ fɔlɔ kalotigɛ kalotigɛla ka duwawu tɛ jaabi mɔgɔ mɔgɔ bɛ kalo tigɛ u ka duwawu tɛ jaabi a filanan hasidiya bɔ dusukun na kana mɔgɔ hasidiya mɔgɔ mɔgɔ bɛ mɔgɔ hasidiya u ka duwawu tɛ jaabi o tuma mɔgɔ kɔrɔfɔla fana ka duwawu tɛ jaabi o tuma nin jogo damadɔ in ni nin bɛ adamaden na a b'i ka duwawu jaabi sumaya kosɛbɛ i b'i yɛlɛmɛ don i yɛrɛ jogo la k'i ɲɛsin ala ma ka ala wele walahi ala bɛ sɔn a y'a fɔ ko imamu de ko ko n'i ala wele ala b'i jaabi masa solemana ye ala wele a ko ala masaya di yan a ko masaya kan'a ɲɔgɔnna di danfɛn si ma n kɔfɛ ala y'a kɛ masa solemana ye a ko arabi habli mulkan la yanbagi li ahadin min ba'di innaka anta samiul alim a ko ala n sɔn masaya la ne kɔfɛ kana masaya ɲɔgɔnna di dafɛn si ma ala ko n sɔnna ala kira y'a ɲini ala fɛ a ko n tɛ foyi ɲin'i fɛ a ko alikiyama don n kɛ ka dafɛn bɛɛ lajɛlen soronnadon ala kira ala ko n y'a di kira ma o tuma i bɛ fɛn de fɔ ala ɲɛ i bɛ min fɛ ala bɛ sɔrɔ k'o d'i ma n'i tola ten ala t'i ka suwa dɔn koyi e de b'i ka suwa dɔn i b'i ka suwa fɔ ala ɲɛ ala bɛ sɔn a b'a d'i ma a y'a ye yɔrɔ o yɔrɔ la ko karisa bɛ yen ko a kɛla ten a kɛla ten eseke mɔgɔ bɛ kɛ fɛn ye ten gansan hmm, a ye kow ɲɛɲini an b'a ɲini ala fɛ ala ka kow ɲɛ nɔgɔya ma an bɛ dugawu kɛ tungarankew ɲɛ ala ka tunga diya n'o la ala ka cɛsiri nɔgɔya ni o ma o tuma bi an bɛna kuma mun kan kalanbolo kɔnɔ imamu y'a fɔ n ye an ko dɔnniya dɔ bɛ yen ala y'a di ne ma ne bɛ ala fo n'a ye n bɛ ala fo ni o dɔnniya ye ala y'o dɔnniya di ne ma n bɛ se ka ne ni mɔgɔ si ma baara kɛ o dɔnni kɔnɔna na ni kuranɛ cɛ ko ne ye fɛn dɔ fɔ i ɲɛ k'o kɛla kalo ye o ma kɛ fɔlɔ o ye buruji ni dolo de ye ala ye nin dɔnniya fila di imamu ma buruji ni dolo n'a cila i ka ɲɛnamaya kɔnpile a bi bɔ n'o de ye i ma kan ka nin muso in furu i kan ka kɛ ten i kan ka kɛ ten i ma kan ka nin dumuni dun i bɛna nin hɛrɛ in sɔrɔ ni nin san sera i bɛna kɛ ten nin wagati i bɛna kɛ ten o tuma buruji bɛ bɔ ni adamaden ka ɲɛnamaya kɔnpile de ye o tuma ne ye min buruji ci olu b'a dɔn k'a fɔ ko ne bɛ buruji dɔn ni min ka dolo filɛ o b'a dɔn k'a fɔ ko imamu bɛ dolo dɔn dolo ye mun ye dolo wolonfila de bɛ bɔ sɛmɛni kɔnɔ sɛmɛni don kelen kelen bɛɛ lajɛlen n'a dolo de don o tuma o dolo n'i bangena ka bɛn dolo min ma sɛmɛni don fɔlɔ o ye dimasi ye dimasi dolo a bɛ fɔ o ma ko ashamsu o ye tile de ye ashamsu sa'idun a dolo ye a ka sanu dolo min don a ka sanu o tuma dimasi denw hali n'olu m'o yɛrɛ sɛgɛn ko caman na olu ka diɲɛnatigɛ ko caman latigɛlen don ala fɛ nɔgɔya sira fɛ dolo filanan min bɛna bɔ a bɛ fɔ o ma alikamaru o ye kalo ye o tuma kalo dolo fana o ye dolo a bɛ fɔ a ma ko sa'idu k'a dolo in ko a ka sanu o tuma ni mɔgɔ min fana bangena o dolo kɔnɔna na a ka ca ala fɛ olu fana ka diɲɛlatigɛ ka nɔgɔ o tuma dolo sabanan min bɛna bɔ a bɛ fɔ o ma ko alimariku alimariku o bɛ bɛn maridi ma o tuma maridi dolo in a bɛ fɔ o ma ko nahisu dolo in nɔgɔlen don a ɲɛ man di a lajarabiw ka ca kasoladonw bɛ sɔrɔ a la asidanw bɛ sɔrɔ a la banaw bɛ sɔrɔ a la dabalijugu bɛ sɔrɔ a la baara tiɲɛw bɛ sɔrɔ a la n'i bangena ale buruji kɔnɔ o de b'i ka latigɛ la o tuma sisan ka se ka e kisi dolo min ye dolo nɔgɔlen ye ko e kisi o kɔlɔlɔ tɔɔrɔ ma i ma bɛna kuma o de kan an ko fɛn bɛɛ lajɛlen solisɔn bɛ yen an ka dɔnni ɲini bani ɔ dɔnni de ye tiɲɛ ni dɔnni sɔrɔla walahi ko caman bɛ ɲɛ ala ka dɔnni nafama di an bɛɛ lajɛlen ma o tuma dolo min bɛ yen n'a ye nahisu la e bangena ka bɛn o dolo ma e ka kow ni lajarabi ni latigɛ juguw de bɛ ɲɔgɔn fɛ sa o de don ala an y'a fɔ ala kɔni ye danni kɛ ka ban nka ko ko latigɛw bɛ boli sira dɔw de fɛ kalaka sabua samawati fi sitati ayyami suma istawa ala al-arshi yuksi leila wa nahara ala ko n ye sankaba ni dugukolo wolonwula da tile wɔɔrɔ o kɔfɛ a ko istawa ala al-arshi ala yɛrɛ taara erepo ta ka kow to latigɛw bolo latigɛ bɛ na cogo di mun de bɛ na ni latigɛ ye ni min latigɛ wagati sera o koɲɛ bɛ mɛlɛkɛ dɔw bolo a fɔ u ma ko falimudabirati mɛlɛkɛw minnu bɛ kow labɛn olu bɛ sɔmi ko la cogo di k'a fɔ ko a waati sera olu bɛ sɔmi ko la ni dolo ni buruji de ye olu bɛ latigɛ kɛ o fɛ o kosɔn karamɔgɔ min bɛ dolo ni buruji dɔn i bɛ se ka ko latigɛtaw dɔn i bɛ se ka ko min fana ma latigɛ i bɛ se k'a dɔn bari dɔnniya de don ala de y'a kɛ yen ala de y'a dɔnniya in bila yen n'i b'a dɔn i bɛ ko i bɛ kow yɛlɛma cogo n'a falen cogo bɛɛ dɔn o kosɔn an b'a fɔ an ko ni mɔgɔ bɛna dolo ni buruji kalan i jija fɔlɔ i ka taa tawhidu kalan n'o ye ala ka kelenbatiya ye k'o dɔn n'o tɛ n'i ma tawhidu kalan n'i buruji ni dolo de kalan k'a dɔn i yɛrɛ fɛ ko ala tɛ ka ko latigɛ ko ko b'a a yɛrɛ ko b'a yɛrɛ latigɛ ni buruji ni dolo de n'a wagati k'a sɔrɔ ninnu bɛ yen ala de y'o bila yen u bɛ kow latigɛ n'a ye kana siga nin dɔnniya ninnu na n'i ma nin faamu ne bɛ nin fɔ i ɲɛ fo i yɛrɛ b'a faamu i ka faamu cogo la ala ka latigɛ bɛ boli sira dɔ de fɛ latigɛ bɛɛ lajɛlen bɛ boli sira dɔ de fɛ ko dɔ de bɛ kɛ latigɛ bɛ kɛ o tuma o ye buruji ni dolo de ye n'a fɔra dolo dolo ye i bangena zuru min kɔnɔna na tile min kɔnɔna na o dolo aliburuju buruji tan ni fila de bɛ bɔ tile kɔnɔ wa buruji tan ni fila de bɛ bɔ su kɔnɔ buruji bɛ jate buruji kelen kelen o ye ɛri kelen de ye o tuma n'i bangena ɛri min na o buruji fana na dɔ b'a la f'o ma ko alihutu alimusitari o b'a la buruji fana bɛ bɛn buruji tan ani fila ma o tuma buruji fana e bangena buruji min kɔnɔ buruji dɔ f'a ma ko al akirabo o ye buntɛni ye i y'a dɔn bɛɛ bɛ siran ale ɲɛ buruji dɔ bɛ al asadu o ye wara ye han buruji dɔ bɛ alimariku ninnu ye burujiw de ye o tuma i fana bangena ka bɛn buruji min ma o buruji de fana bɛ tugu i fana ka ɲɛnamaya nɔfɛ o tuma ni i bɛnna buruji sanuma ma i ka ko o wagati i ka ko bɛ ɲɛ o tuma n'i bɛna ala deli mɔgɔ min ye mɔgɔ min ka buruji bɛ mɔgɔ min ka buruji ye i n'a fɔ sisan mɔgɔ min ka buruji bɛ bɔ sɔgɔma sizɛri i b'a dɔn o wagati de la ko karisa ala kan ka wele karisa ɲɛ ka bɛn nin wagati ma ala b'a jaabi nin dɔnniya ninnu n'i ninnu de dɔn i ka moriya bɛ kɛ i bolo kunu fayakunu ye an b'a ɲini ala fɛ ala ka o faamuya di an bɛɛ lajɛlen ma o tuma sisan an ko minnu ka dolo man di an kɔni ye mɔgɔ caman buruji ci alihamudulilayi ala y'an bɛn sababu ma olu yɛrɛ b'o seereya han an ye minnu buruji ci olu yɛrɛ b'a seereya an ye min fɔ ni sababu olu bɛ ni sababu tɛ han o yɛrɛ b'a dɔn n'an y'an ka buruji ci ko saritiw fɔ mɔgɔw ɲɛ u b'a fɔ ko e ko filɛli dɔrɔn an ko buruji ni filɛli si tɛ kelen ye han filɛli si buruji ni filɛli si tɛ kelen ye buruji bɛ mɔgɔ ka ɲɛnamaya fɛn bɛɛ lajɛlen de fɔ i mana se filɛli la cogo o cogo i ka filɛli bɛ dan wagati i bɛ wagati min kɔnɔna na i b'o de ko ye o tuma dolo ni buruji tiɲɛ de don n'i ka dolo nɔgɔlen don n'i ka buruji nɔgɔlen don an bɛ se ka i dɛmɛ ni fɛn dɔw ye an bɛn'o kɛcogoya de ɲɛfɔ mɔgɔ min ma ɲɛ sɔrɔ ka ko ma k'a sabu kɛ dolo ni buruji ye o min b'i latigɛ nɔfɛ o latigɛ min b'i nɔfɛ o b'i sɛgɛn na o tuma sura dɔ bɛ kuranɛ kɔnɔ ko suratu najimu nin sura in bɛ kabakoba nin sura in bɛ nin sura in bɛ baara caman kɛ suratu najimu han o tuma i bɛ suratu najimu de sɛbɛn ka sɔrɔ ka sura dɔ bɛ ko suratul buruj n'o ye buruji yɛrɛ sura ye i bɛ sɔrɔ k'ale fana sɛbɛn o tuma sisan a tigi ka yiri a tigi yiri bɛ dɔn n'a dolo de ye dolo min b'a nɔfɛ buruji min b'a nɔfɛ anw b'a dɔn karisa nin buruji in de b'i nɔfɛ nin dolo in de b'i nɔfɛ o yiri ye nin ye o tuma o yiri de bɛ bɔ sisan i bi ko ni dolo ye daga fila i b'ale de ko ɲɔgɔn fɛ sɛmɛni kelen i bi dɔ ko tile fɛ i bi dɔ ko su fɛ ayi nasi koli wa ɔn o kɔni o sabatila ka ban dɔnnibaga bɛɛ fɛ o bi daga anw anw mago bɛ cɛw dɔw la minnu b'a fɔ ko nin ko ninnu tɛ bɛn an ka sigi k'a kuma fɔ k'an m'a cɛ sɔrɔ fɔlɔ nasi dagali sɛbɛn dagali kaburu jira barika ɲini hɔrɔma ɲini o dagali n'o dagabaliya ne mago b'o cɛw la ka n m'a cɛ sɔrɔ fɔlɔ bari ninnu tɛ dɔnniyaw ye k'a fɔ ko mɔgɔ b'i yɛrɛ sɛgɛn ko i bɛ taa dalilu jan ɲini min kama ninnu sabatilen don dɔnnibaga bɛɛ lajɛlen fɛ o tuma buruji ta kalo ta ale bɛ ko su fɛ buruji ta bɛ ko tile fɛ i b'a ko ten fo sɛmɛni kelen a ka ca ala fɛ ni i dolo bɛna sanze ou bien buruji bɛna sanze han i bɛ sogo fɛn fila la han i bɛ sogo ka kalo ye ou bien i bɛ kile ye ou bien i bɛ dolo ye nin saba dɔ ala bɛ nin yira i la ninnu yeli man di sogo na dɛ an y'a fɔ ka kalo ni kile ni dolo i bɛ sogo ka san caman kɛ sogo na i tɛ ninnu ye ni mɔgɔ min y'a ye a fɔ imamu ɲɛ imamu b'a kɔrɔ fɔ i ɲɛ ɔ ni i kalo ye sogo na ou bien kile ou bien dolo a fɔ an ɲɛ i bɛna kɛ min ye an b'a fɔ i ɲɛ i bɛ kɛ a ye fana n'ala sɔnna o tuma an bɛ nin labɛn nin cogoya la bari fayida de don an bɛ se k'a di an bɛ se k'a di aw ma ni i buruji bɛ ten i b'a kɛ ten ka jateminɛw de don n'an k'an bɛna jateminɛ ninnu bɛɛ fɔ a bɛ mɔgɔw sɛgɛn n'o tɛ gindo t'an fɛ dɔnni na an b'a bɛɛ di lilahi wali rasuli o tuma ni daga fila bɛ don i ma i bɛ nin ko tile fɛ i bɛ nin ko su fɛ i bɛ sɛmɛni kelen kɛ a la o tuma sɛmɛni kelen kɔfɛ an ye min fɔ i bɛna sogo ninnu dɔ la n'o kɛra o y'i dolo kolen ye tɔɔrɔya min b'a la latigɛ jugu min bɛ dolo nɔfɛ o ye e bɔlen ye o hukumu kɔnɔ sisan e bɛ bɔ a kɔnɔ ni mun ye ni kuranɛ ye an y'a fɔ an ko kuranɛ de bɛ se fɛn bɛɛ la an ye kuranɛ suran fila de fɔ o de bɛ sɛbɛn i b'i ko n'a ye nin ko cogo la o tuma o wagati latigɛw bɛna sanze sisan i ka kow bɛna yɛlɛmɛ adamaden latigɛ ala bɛ adamaden da ni latigɛ juguw ye i ka ala wele de bɛ se ka latigɛ jugu sanze ni mɔgɔ min bɛ musa ka kisa ninnu kalama i bɛ nin caman sɔrɔ o la ko caman tun bɛ yen n'o tun ma latigɛ ala fɛ o ye ala wele ala y'o kɛ dɔ yɛrɛ delila k'a fɔ musa ɲɛ ko a fɔ ala ɲɛ sigi bɛ den sɔrɔ wa musa ko n y'a fɔ ala ɲɛ ko ala ko i ti den sɔrɔ a taara ala wele ala ye den d'a ma bari ala wele de bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ ko min tun latigɛlen tɛ ala wele de b'a latigɛ o tuma n'i ye nin kɛ nin kɛ cogoya la ten a ka ca ala fɛ latigɛ min b'i nɔfɛ n'a b'i sɛgɛn ala bɛna yɛlɛmɛ don i ka kow la sisan bari i ye ala wele ni fɛn min ye o kosɔn ala b'i ka kow changer an b'a ɲini ala fɛ ala k'an ka kow yɛlɛmɛ k'a kɛ an yɛrɛ sago ye an bɛ an kanubagaw fo kosɛbɛ minnu dalen don an yɛrɛw la an b'o fo mun yɛrɛ an bɛ minnu yɛrɛ y'o jigi sɛmɛ ala la k'o jigi sɛmɛ garibukɛ la an b'a ɲini ala fɛ ala k'an ti an to o jigiya kɔrɔ anw ti aw nɛgɛ walahi an ti aw nɛgɛ an bɛ hakika de fɔla aw ɲɛ ɲɛnamaya bɛ labɛn cogoya min na cɛw y'o ka ɲɛnamaya labɛn cogoya min na nin an bɛ ka o siraw de don aw kɔrɔ ala k'an bɛn sababa ma ala k'an hamina ko nɔgɔya k'an jɔrɔna ko nɔgɔya ka laban ko ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma an bɛ kanubaga bɛɛ lajɛlen fo an b'an teri bɛɛ lajɛlen fo an bɛ an ka abonne bɛɛ lajɛlen fo fɛn o fɛn b'an suyi an b'o bɛɛ lajɛlen fo aw balimakɛ de don imamu adama salamanta an b'a fɔ wasalamu aleykum warahmatulahi wabarakatuhu